Vous surprenait à parler votre langue maternelle en l'occurrence le sénoufo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur, et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. O fɛn min bɛ an kɔ bi o de ye ka anw bɔ golofinya minɛn kɔnɔ ka taa an bila arabuya minɛn kɔnɔ o tuma nin kelen nanzaraw ka minɛn an b'o fana kɔnɔ wa ye cogo n'o ye sunu mali ye ko fo an b'o ye olu ka ye cogo la

olu kɛlen bɛ ka fɛn kuma kuma de ye ala ani setani ko o y'an ka boloko ninnu na setani ko ninnu de kɔnɔ aw ni min bɛ a kuma yɛrɛ de ye bɛɛ kɔnɔ wali bɛɛ bɛ ni wali ekɔli kilo wali kilo minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili b'u ma baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara kɛ

aw tulo bɛ aw ka arajo mankan de la n'o ye Peace FM ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko hotep aw bɛ kɛnɛ de kɔnɔ kɛnɛ min ni o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren ye min bɛ kɛ an fɛ dongo don eh, kɛnɛlon kɛnɛlon tumaren tan ani seegin ka taa kundo tumaren tan ani kɔnɔntɔn n'o de ye samedi o samedi 18h 19h a bɛ kɛ arajoso kelen de kan n'o de ye arajo Peace FM ye ale bɛ sɔrɔ fiɲɛ fingi fanga o de ye bi kɔnɔntɔn ani seegin murumuru seegin n'i y'i sɔgɔ o la i bɛ bɛn ni emisiyɔn mɔlɔmanba in ye emisiyɔn barikamaba in emisiyɔn min ni a dabɔra ka kuma di an golofinw de ma an ka kuma an yɛrɛ kan an ka kuma ɲɛnamaya kan an ka kuma ɲɛnamaya kɔla kan an yɛrɛ ka miirina ye min y'a la ko o de fɔ o la an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan aw tulo bɛ aw balimakɛ de mankan na setigi tiɲɛtigi keyita ka taa se an ka karamɔgɔba ma kolokoto imotep senkola minnu bɛ yen n'olu de jurula a bɛ emisiyɔn duman mankan mɛn mali kɔnɔ ani mali kɔkan o de ye an karamɔgɔ daramani tangara an ka foli bɛ a ye o kɔfɛ aw ɲɛ bɛ an na kafa kɔkɛ min kan n'o ye eh, facebook ye eh, mɔgɔ min bɛ an bila o kan o ye senkola min ye o dogolen tɛ n'o de ye an karamɔgɔ maze cɛmusi makun ani ka taa se amusis fakoli dumuya ma an kɔnɔgɛnbaga nama dumuya ani an karamɔgɔ sinɛfurudɛm an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo o la k'a fɔ an cokora bi tuguni an ka kelekele mandi in kɔnɔ o la yann'an ka don n'i y'a mɛn k'a fɔ i ɲɔgɔnna gɔngɔndurun tɛ i tɔrɔn fila bɛ dugu ma o la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn minnu minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ b'an na facebook kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔfɛ nin baara in ka a ju tigɛ ka sira bɔ ka sira bon ko anw funankɛw ka tagama a kan dɔw de y'o baara kɛ ɔ o la an bɛ su la an b'o ŋana dɔ ta k'o kɛ ka sulaka bɛɛ jansan n'o de ye an ka nana sɛk anta jɔp ye an ka foli ani k'a ɲini a fɛ a ka don an fɛ baara in na ka an bila fon tilennen kan o kɔfɛ an ka cɛmɔgɔ minnu an'an ka kina minnu ye nin baara in n'u ma ɲugun u yɛrɛ la ni u y'a ye k'olu de kan ka kɛ lama ye n'o ye misali ɲuman ye golofindenw walima farifindenw olu k'u ladege o de ye an ka nin cɛkɔrɔba sanuman ninnu ye u ka ca nka an bɛna damadɔ ta ka tɔw bɛɛ ka foli kɛ n'olu tɔgɔ ye i n'a fɔ laadala an bɛ deli ka kɛ cogo min o la an karamɔgɔ dunbi fakoli an ka foli bɛ a ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba sanuman in min ma jɔn a yɛrɛ la wa min ma tigɛ a yɛrɛ sugu la wa danbaga y'a kɛ min ye a ma ɲugun o la fiyewu wa a ma danbaga fitiriwaleya fiyewu n'o bɛ wele ko kafiriya siga foyi t'a la an karamɔgɔ dunbi fakoli kafiri tɛ o kɔfɛ an bɛ siramusa dumuya fo i n'a fɔ min fɔra o kelen don o kɔfɛ an b'an ka ngɔnifɔlaw baaba fo n'o ye ba yɔrɔ ye siga foyi t'a la ale fana ye cɛkɔrɔba sanumanba ye min ma kafiriya fiyewu o tɛmɛnen kɔfɛ an ka donso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la awɔ donsoya bɛ min kofɔ ani donsoya bɛ min yira ani donsoya yɛrɛ kɛkun ye min ye ɔ yɔrɔ dɔsiɲɛ takun ye ta kan'i bolo jeni de ye ɔ tuma min donsow de ye yan tu tigɛ k'a sajuguw ni a warajuguw ni a jinɛjuguw gɛn ka bɔ yan nɔ ɔ ka tila ka olu jɛɲɔgɔnya nafa sira bɛɛ fɛ ka kungo lakana ka muso lakana o donsow n'o somaw bɛɛ tɔgɔ la ɔ bi bin nana kɛ faso kan i n'a fɔ kunu arabu diinɛ in ani tubabu diinɛ ani ɛɛ eh, mariyalaw olu bɛ deli ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka na bin anw farafinw kan k'a daminɛ kama fo ka na se yan bi an filɛ nin nin kɛnɛ min kan o ye laada ye olu ye binkannikɛlaw yɛrɛ de ye olu tɛn'o dabila mɔgɔ si ye ɔ wa a binkanni o binkanni cɛ dɔw de bɛ wuli ka jɔ binkanni ɲɛ ɔ an ka donsow isuf toloba fo bayangara a n'a ka cɛdenw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko u kana u fari faga fiyewu u k'u dɔja halisa o tɛmɛnen kɔfɛ an ka donsoya o kɔfili o wolola fɛn min na an fɛ yan nɔ ni tɔgɔ dɔ bɛ o la colonisation sababu la an y'o sɔrɔ n'o de ye an ka nantigiw ye an ka sɔrɔdasiw ye ɔ an ka foli bɛ ka se u bɛɛ ma an b'a dɔn don nataw la ni golofinaya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ ta yɛrɛ yɛrɛ dafara an b'a dɔn nin tɔgɔ walitɔgɔ ninnu an ma se ninnu si ma ninnu bɛɛ bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ o la an ka foli bɛ an ka jamana nantigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana yɛrɛ nantigiw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye kolonɛli asimi goyita ye a n'a ka premier ministre abdulayi mayiga ka taa se nantigiw ka ɲɛmɔgɔ ma sajo kamara fo ka taa se eh, service renseignement ɲɛmɔgɔba ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen o la an bɛ segin kumaso kɔnɔ eh, ka foli di an karamɔgɔ kolokoto imotep ma k'a ka foli kɛ ka kumada ɲɛfɔ an ye an ka sɔrɔ ka don kumada kɔnɔ kolokoto imotep i ni sɛnɛ nba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ mm. setigi tiɲɛtigi keyita siga foyi t'a la n ka foli bi i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen tulo b'a la wa senkola daraman tangara k'a fɔ a b'a mɛn an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ goma usire maze cɛmusi makɔnɔ mm-hmm. ɔ an ka foli bi a ni a ka stafu ye n'a ta kan k'an karamɔgɔba fo nama dunbiya Ɛɛ ka an karamɔgɔ moriba ayidara fo k'a tulo b'a la ka foli lase an ka cellule de communication mɔgɔw ma u bɛɛ lajɛlen makan tarawele jama fajigi tarawele an ka foli b'u ye u bɛɛ lajɛlen tulo b'a la ka foli lase an karamɔgɔba ma tigiya danbɛlɛ k'an ka cɛmɔgɔ fo n'o ye bakari konatɛ kalaban siga foyi t'a la o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ an bɛ bi le 27 8e mois 2022 awɔ waa fila ni mugan ni fila
dababila mois d'août o tile mugan ani wolonwula an b'o de la awɔ o bɛ bɛn kɛmɛti san wala san waa wɔɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru ani kɔnɔntɔn o kalo filanan n'o ye panipɛti ye ɔ an bɛ o tile tan na awɔ o sanwala n'o ye kalandiri ye o de ka kɔrɔ ni diɲɛ sanwala bɛɛ wa o de ye diɲɛ sanwala bɛɛ baju ye fana karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na siga t'a la bi kumada ye kumada kalan kɛ i b'a fɔ kelen kelen yɛrɛ kuntɔgɔ b'a jira cogoya min na le chemin des ancêtres méritants ko bɛnba mɔlɔmaw gere ɔ o bolo ma Ɛɛ an ka bi kuma da faransikan na a fɔra bolo ko le jo de yɛrɛrezyɔnditrevele satiribi le mɔnɔnop de la to a k' a sa tan dɔrɔn de la pa de so kisɛ ki de sojue kisɛ ni terri ayiwa ɔ o la kumada ye an ka kan na ɔ ko sama diinɛ ninnu a la ɔ ale ye papli kɛ a yɛrɛ dunduguma ye teri de ye papli ye ɔ papali kuma de bɛ fɔ ka sɔrɔ ka papali wale kɛ siga kɔni t'o la ɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ mhm. c'est à dire terrorisme verbal mhm. ka taa se terrorisme physique yɛrɛ ma voilà donc o la mhm. ɔ ko sama diinɛ ninnu ala ye papali kɛ ale yɛrɛ dunduguma ye c'est à dire ale bolo terreur monopole b'ale de bolo ɔ ko o la ɔ an ka kan k'an sigi ni jumɛn de ye ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ ɔ mɔgɔ minnu ko k'u b'o o ala de kɔ siga foyi t'o la o ala mun y'a yɛrɛ wele ko terroriste awɔ ɔ an ka kan k'an sigi ni wale jumɛn de ye ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ mhm. ɔ mɔgɔ minnu ko k'u bɛ o ala terroriste kɔ siga foyi t'o la ɔ o la mhm. eh, kumada ye o de ye bi awɔ ɔ siga tɛ mun na ko t'i kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ siga foyi t'a la o la an b'i fo kolokoto imhotep an bɛ tila ka segin ka kuma d'i ma mhm. ɔ bibulu kɔnɔ tawureta kɔnɔ yala i ye kuma minnu fɔ nin ye ɔ dalu min bɛ a la i ye k'a fɔ ala in yɛrɛ ka sebagaya a sigilen don papali de kan karamɔgɔ yan'an ka taa yɔrɔ jan ɔ an bɛ mɔgɔ fila lamɛn yan fɔlɔ n'an tilal'olu lamɛnni na ɔ fɛlɛlen min b'an bolo an bɛ sɔrɔ k'o kɛ ɔ n'an donna bibulu kɔnɔ Mhm. dalu bibulu lafari minnu b'a jira k'a fɔ ko bibulu ala mhm. walima bibulu dieu ye terroriste de a yɛrɛ de b'o fɔ a yɛrɛ ma mhm. an bɛ na n'o ye ɔ n'an bɔra an bɛna don dɔsari fana kɔnɔ n'o ye kuranɛ ye ɔ o la an bɛ lamɛnni kɛ yan karamɔgɔ tangara. bila diɲɛ na n bɛ cɛ nin tɔgɔ fɔ silamɛ bɛɛ k'a dɔn. zurunalisi don a tun kan ka da ka zurunalisiya an bɛna ka a laji an bɛna ka a a a ka a jate minɛ mɛ a filɛ baara min na nin a filɛ ka baara min kɛ nin a jamana taatɔ ɲɛ a bɛ jamana ci a ko ala kira ka dugu ko terorisiw bɛ fɔrɔmɛ yen ten ko diɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔrɔ o t'a bannen ko karamɔgɔba fɛn fɛn b'an fɛ yan ne bolo jɔlen b'o la k'a bɛɛ lajɛlen taara terorisiya kalan madinɛ ka na don ko abdoul niang abdoul niang zurunalisi min don a kan k'a dɔn n b'a tɔgɔ fɔ k'a da abdoul niang ɛseke nin ye kuma fɔta ye wa n'i ko mɔgɔ ma k'a terorisi don kɔrɔ i ko k'a fagali dagalen don tiɲɛ tɛ wa n'i ko mɔgɔ ma ko terorisi don kɔrɔ k'a fagali dagalen don a kan ka yɔrɔ ɲini nin kuma sugu kan ka fɔ jamana kɔnɔ wa ka ja ala kira ka dugu nin sallallahu alayhi wa sallam bilahi maa maa sera ye foyi ti fi ye kɔnɛ min kɔnɛ kɔnɔ bɔn min kɔnɛ kɔnɔ e se a ma ko

eh, eh, an ka a imamu in ka eh, jaabi mhm. an b'o to e bolo mhm. ɔ nka min ye min tɛmɛna laban na sisan mhm. n'o de ye kinbiri ye ɔ k'a yira kuma bɛɛ olu de bɛ mɔgɔw ka fɛnw ta k'a fɔ fɔcogo la nin ye diinɛtigi yɛrɛ bɛɛ cogo de ye siga kɔni t'o la u bɛ mɔgɔ ka fɛn labɛnnen ta mhm. k'a fɔ fɔcogo la mhm. e ma fɛn in yɛrɛ sigi min kan mhm, siga t'o la n'o ye laïcité ye laïcité o de y'an ka kan ye awɔ golosaya o de ye laïcité an ka kan na n'i ye laïcité kuma in ta golofiya yɛrɛ sigilen bɛ o de kan mhm, n'i ye an bɛnbaw ka sariya bi naani ani mhm. fila lajɛ sariya bi naani fila la awɔ eh, n'i y'a mafilɛ u b'a fɔ sariya sabanan na mhm. ko je suis en paix ɔ ko ne ye jɔlandi de awɔ ɔ a bɛ fɔ fan wɛrɛ fɛ sariya duurunan na ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n b'i hatɛya c'est à dire n sɔnnen don a ma ɔ ko nima bɛɛ magɛlɛyata ɔ a bɛ tila k'a fɔ fan wɛrɛ fɛ kurundu wolonwula na ko je vis dans la vérité ko n bɛ balo tiɲɛ de kan ɔ ka tila k'a fɔ tuguni ɔ ko je parle avec sincérité ko n bɛ kuma ni kɔnɔndiya de ɔ ka tila k'a fɔ sariya tan ni filanan na ko je raconte dans la paix ko n bɛ kuma jɔ fari de dɔ c'est à dire n bɛ kuma ni jɔfari ye. sariya naaninan in yɛrɛ lajɛ dɔrɔn. ko n bɛ ka tila k'a fɔ ko n bɛ miiriya sinaw lamɛn j'écoute des opinions opposées. voilà sariya eh, naaninan in lajɛ. diɲɛ sigilen don kosaya de kan. awɔ c'est à dire i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ. mɔgɔ wɛrɛ bɛ. anw sigilen b'o de kan nin sariya naaninan lajɛ. ɔ wa anw golofinw. anw minnu bɛnbaw ye nin tu tigɛ silamɛya ta tɛ an ka jamana in ye dɛ siga kɔni t'o la ɔ silamɛ ma tu tigɛ o t'a sigi cogo dɔn ala dilanna tilekan dere dere fɛ k'anw ka famala an k'an piriw to yan ɔ k'an ka sinfunyaliw to yan ɔ o la ɔ o kɛra an ka mɔgɔba minnu fɛ dɛ o kɛra ni mɔgɔlandiya miirina mun ye dɛ o sariya dɔw de ye nin ye mɔgɔlandiya de humanisme ye n bɛna kolokoto sariya naaninan in ye ko n bɛ mɔgɔ wɛrɛ taya mabonya la awɔ ko je respecte la propriété d'autrui voilà ko n bɛ mɔgɔ wɛrɛ taya mabonya ɔ o nin sariya in ka kɔrɔ ni kuranɛ ni bibulu ye bibulu ni tawurɛta ye san waa duuru ɲɔgɔn na ɔ tubabuw ka laïcité ta o sɔrɔla min fɛ i n'a fɔ n'i ye vocal in tɔ lamɛn i b'a ye k'a fɔ din mɔgɔ wɛrɛ taya kun tɛ yen quoi dɔw de kun kɛlen don ka coalition kɛ mirindi mm-hmm. contre la n'o de ye jamana faamaw mirindi joli la mm-hmm. o de y'a to faransi ninnu nana kunu mm-hmm. ka n'a ye ko anw bɛnba firawuna sanuman belebeleba ninnu olu ka nin sariya sen naaninan in ko ni o tɛ ko ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ se ka kɛ lafiya la fiyewu k'a sabu kɛ mun ye diinɛ ko ye sɔnɔmɛdɔya ko de ye siga kɔni t'o la voilà ɔ n'a fɔra ko o diinɛ mɔgɔw mhm. Europe kɔnɔ mhm. ko olu de ni eh, olu ka ko sigilen bɛ binkanni de kan mhm. ani fɛn kan donc n'olu ye faama sɔrɔ faama min ye binkannikɛla ye olu bɛ jɛ ka coalition kɛ jamana contre ah, la ka jamanadenw dun donc a k'a dɔn ko laïcité tɛ diɲɛ mɔgɔ si ka sariya ye anw de t'a dɔn bari mun na mhm. laïcité ye danni yɛrɛ de kɛcogo ye sunkun ah, sariya de don siga kɔni t'o la sunkun sariya de don la diversité est une loi de la nature voilà donc euh, bɔɲɔgɔn bɔɲɔgɔnma ye eh, eh, sunkun kurundu dɔ de ye voilà donc n'i ko k'i b'o ma foro a bɛ b'a fɔ n'i ko i b'i kɔgɔ da sunkun la voilà le sunkun kurundu don kurundu de ye sariya ye o sɔsɔli a bɛ segin ma cogoya la i ma segin ma segin ni min ye ɔ o kɔfɛ a bɛ n'a yira a ka kuma la mhm. an karamɔgɔ kinbiri mhm. ko ko o dun ma kɛ anw fɛ yan mali la mhm. faamaw ni Eh, eh, diinɛ dɔnnibagaw ka jɛ hmm. ko ka eh, jamanadenw bisi k'o dun ma kɛ anw fɛ yan a bɛ se ka kɛ kɔmi olu bi diinɛmɔgɔ fanba bi fɛn bɛɛ dɔn fo n'a kɛra yɛrɛ ko ye hmm. ɔ n'o tɛ an ka nin jamana an ka wagadugu an ka soso an ka mande an ka sɔnkoyi ni mɔgɔ min ye o faamala ninnu cili turu bɔ diinɛ kun a fo n'i seginna dɔfɔ kan dɛ e n'i seginna histoire an bɛ segin dɔrɔn ka taa 649 640 ɔ umaru ka kɛlɛbolo min n'a y'a deside ka mɔgɔ waa mugan kɛlɛden waa mhm. mugan ta mhm. ka n'o bin farafinna kan ka farafinna jagoya kolonize mhm. a bɛ tɛmɛ o kan ah, ka sɔrɔ ka parti jagoya accord sɔnkan dɔ imposé awɔ jagoya eh, an b'a eh, sudankaw kan an kan eh, golofinw kan kɔni awɔ ɔ san o san jɔn kɛmɛ saba ni jɔn bi wɔɔrɔ ɔ silamɛya de m'o kɛ yan ale dun ko ko ɛɛ olu kelen ko ko silamɛya m'o kɛ anw fɛ yan olu kelen piripago olu kelen bolibagatɔ taara u ye kelen ka Eh, Egypte minɛ ka se Sudan fan ninnu la ka mm. Afrique du Nord minɛli daminɛ mm-hmm. u jiginna ka taa Espagne en 711 à partir de là u ko u bɛ conquête de l'Europe daminɛ c'est-à-dire u bɛ Europe minɛli daminɛ mm-hmm. u tor'o de la mm. France eh, en 732 eh, u taara k'u bɛ taa France firintaw mm. Poitiers Poitiers kɛlɛ la Charles Martel ye eh, kabako da u kan ala n'a ka kɛlɛdenw ala n'a ka kɛlɛdenw kan mhm. ɔ faransɛw n'u ka faransɛya mhm. ɔ olu fana ye o se sɔrɔ ala n'a ka kɛlɛdenw kan mhm. u bɛɛ y'a mariyala kelenw ye u bɛɛ y'a binkanna kelenw ye ɔ u bolibagatɔ u nana ko minnu kɛ wagadugu fana kan ɔ o b'a sɔrɔ wagadugu ye faamala sinfonyalen wurukilen wankalen c'est-à-dire développement ko kuma kɔni tɛ fɔ wagadugu ka ye

farala mirabitunw kan en 1054 ka wagadugu firi tuguni
ɔ ka sɔrɔ ka na ye ɔ olu kelen fana de labanna ka fara mande kan ka soso bin soso bin ɔ ka tila ka mande mansaw ta otage la fo a dɔ taara an ka sanu ja an ka sanu bɛɛ cɛ ka taa di makankaw ma ko kanku bala keyita ɔ fo k'a tɔgɔ kɛ kanku musa ye Ɔ ko musa ni bala yɔrɔ musa ni bala u cɛ ka jan ɲɔgɔn ye ko jɛgɛjalan ni baji siga kɔni tɔgɔ kelen tɛ fiyewu ɔ kanku bala keyita don ɔ o la ɔ k'o bɛɛ ye o de kama a bɛ fɔ an bolo ko ka ko dɔnni de ye se ye ko dɔnni tɛ sɔrɔ ni hakili sebagaya tɛ wa ko dɔnni kɔfɛ de wuruki ye bɔn ni mɔgɔ min y'o bɛɛ ye mhm. ka tila k'a ye ko mɔgɔ dɔ bɛ ka anw ka firili an ka binkanni an ka kɔrɔtɔ an ka jugusagoya turu bɔ diinɛ kun Elhadji Omar Tall ninnu ye mun kɛ yan ni o wale kelen tɛ u y'o kelenw de kɛ yan samori ninnu ye mun kɛ yan n'o tɛ ɔ amadu seku ninnu ye eh, ni seku amadu ninnu u ye jumɛn kɛ ah, sunjata ni mande eh, eh, sisew ni mm-hmm. sise faamaw ni mm-hmm. eh, eh, mirabitunaw ka jɛ mm -hmm. k'an ka jamana firi mm-hmm. wagadugu mm -hmm. ka tila ka u sigi ka eh, an bɛɛ guvɛrɛne jagoya ni silamɛya ye soso min ko k'a bɛ soso min ko k'a eh, ka tila ka olu kɛlɛ k'olu kɛlɛ ka an farala o silamɛ kelenw mhm. farala eh, eh, eh, mande kan ka soso kɛlɛ o silamɛ kelenw de dɔfɔ tɔnɔmini ka mhm. wiya sugu bɛɛ nkalon tɛ nkalon ye ɔ mun ma labɛn o bolo ɔ nka siga t'a la an ka cɛmɔgɔ ko ten amadu jikɔrɔni amadu seyidu tarawele ale ko ko dɔfɔ ka kiri ko mhm. weleli t'a la c'est à dire le jugement de l'histoire est sans appel donc siga tɛ mun na ni mɔgɔ min ko k'i bɛ dɔfɔ maransa k'i bɛ dɔfɔ tɔnɔmini mhm. ɔ fo n'a sɔrɔ a b'e kun na ko e kelen tile bɛna e kelen bɛ to diɲɛ kɔnɔ ten dɔ fo n'a kɛra ne yɛrɛ kɛra hinbaga dɔ ye a fɔ ma ko éternel n'o tɛ tant que e bɛ somayɛlɛma mhm. ɔ mɔgɔ dun da ye tile de ye ɔ siga t'a la tiɲɛ sunkun cogoya ye mun ye mhm. ɔ tiɲɛ in bɛna a yɛrɛ labɔ siga foyi t'o la bawo a ɲinibagaw bɛ na mhm. a dɔnbagaw bɛ na mhm. olu b'a ɲini k'a dɔn mhm. k'a yira ka baara kɛ n'a ye fana siga foyi t'a la an b'o tile de la bi o la a ka dɔn ko an bɛ jaterema k'a bɛ soso nanki ye sumaworo kantɛ awɔ an bɛ kuma ninnu yɛrɛ tila bɛɛ de an ka jamana faama minnu bɛ yen nɔ anw bɛ kuma de ka u k'a dɔn k'u b'u disi gosi ni cɛba minnu ye fɛn minnu y'u ben ka kɔrɔ an bɛ o de yir'u la k'a fɔ diinɛ de ye sababu la manden bɔli bɛribɛriw ka jɔnya kɔnɔ an seginnen k'a fɔ an b'an yɛrɛ ta ka ɲɛ olu de tilala ka na don mandenkaw la tuguni ka an firi ka sɔrɔ k'an ka fɛn bɛɛ yɛlɛma ka kɛ diinɛ kɛ fari la k'an ka jogoyali ni fɛn bɛɛ ta k'a di diinɛ ma i y'a faamu o kɔfili jugu o de nana ni o silamɛ i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ lada yɔrɔ ne ko lidɛri foyi ma na dugukolo kan min ka lidɛriya a k'a ma se ka basigi la na a yɛrɛ taalen kɔfɛ mɔgɔ de tɛ yen mm-hmm. min bɛ muhamadu bɔ o la mm-hmm. parce que ale yɛrɛ sabali mm-hmm. balaw de wulila ale ka mara kɔnɔ wa o silamɛw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faga min kɛ hakɛ foyi t'a la yɔrɔ u ka kuma de ye ko silamɛya sariya ko jahadi sariya de ye ko ni silamɛ tɛ yɔrɔ min walima a donna tan a bɔra tan ɛ aliyu ni ayisa ninnu ni ɛ yazidu ninnu ni mm-hmm. fɛn ninnu mm-hmm. olu ye ɲɔgɔn faga usuman ninnu ye ɲɔgɔn faga mm-hmm. o tuma olu tun tɛ silamɛya ah, sariya tun tɛ yan ajazi bunu yusufu yɛrɛ kelen min faga silamɛ dɔnnibaga la mɔgɔ waa kɛmɛ ani kɔ a kelen ɔ u ye alikaba yɛrɛ ci ko hakɛ min kɛ u ka o kɛlɛ senfɛ ka tila k'a jɔ tuguni o la an b'a fɔ ka so an b'a f'u ye ko ka dɔfɔ tɔnɔmin k'o banna quoi o kɔni o kuma t'a la donc an bɛ min fɔ an ka jamana faamaw ye mhm. faama o faama wagadugu tɛ dɛ mhm. k'a daminɛ Modibo kɔfɛ mhm. k'a daminɛ faama o faama bɛ yen nin dɔnnibaga ninnu de y'a bɛɛ dajuru minɛ ka jamana firi fo bi an bɛ yɔrɔ min na a bɛɛ silamɛ dɔnnibaga ninnu wa olu de ni mɔgɔw bi jɛ ka kɛ jamanadenw kɔ kan ɛ accord d'Alger ma kɛ kɔsa in na an kɔrɔ yan jɔnni wulila ka accord d'Alger lafasa mali tilali jɔnni y'a lafasa o jamana o karamɔgɔba ninnu tɛ o jamana ci sɔnkan in ah. ɔ n'u ye o camoufler ko ah. ko bɛnkan ah. mhm.
donc u kana n'a fɔ k'u bɛ bɔgɔ kɛ an ɲɛ na mhm. donc jamana laïcité mhm. bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an farafinw ka fɛn sariya de don tubabu ta tɛ tubabu kununna kɔsa in na de diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ k'a dɔn ko ɲɛnamaya tɛ se ka ɲɛ ni sunkun sariya labatoli dɔɔnin tɛ o kɛra kɔsa in na mais hali sisan olu t'o kan cent pour cent ɔ o la an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ taga eh, alimami ka kuma la ko yala Arabie Saoudite ko n'i ko i b'o fɔ jihadiste ko la e bɛ mun fɔ an ye en tout cas ah, bon comme u ti royaume saoudien yɛrɛ créé cogo dɔn sinon mm -hmm. royaume saoudien créé la tile ka dere de fɛ en 1932 ah, a créé la anglais de fɛ ah. jumɛn kama pour que ka se ka ottomanw kɛlɛ anglais u binkanna damaw don bon ee, yɔrɔ i jɔ dɛ i jɔ dɛ ala ka yɔrɔ latangani ya anglais de y'o minɛ ah voilà oh. bon ee, yɔrɔ u binkanna damaw don hmm. ee, première guerre mondiale wagatiw la ee, u ka o binkanni kɛlɛ mun kɛra u mariyala damaw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire impérialiste damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye mɔgɔ tɔw sen don o la ko hmm, guerre mondiale kira bɔnna ninnu
i bɛn'a ye anglais mago jɔra a la parce que mariyala dɔ mhm. a bɛ fɔ ten ko maliba fila tɛ bɛn danga kelen na o kuma kɔni t'a la olu dun ka miirina ye mun ye mhm. ɔ ni fɛn tigi ti j'a la mhm. ne kelen de b'a bɛɛ ta une relation à somme nulle olu ta ti partenariat gagnant gagnant ye dɛ c'est à dire i tɔnɔ n tɔnɔ o t'olu ta ye ɔ n ta de y'a bɛɛ mm. walima i ta de y'a bɛɛ olu b'o de dɔn mm-hmm. ɔ bon o kɔnɔna la eh, les anglais avaient besoin ka ottoman affaiblir mm-hmm. pour ça u y'u ba eh, u y'u u sinsin mm-hmm. eh, tagabolo min kan u b'o de wele sisan ko salafisme walima wahabiya walima ɔ a mana wele wele cogo fɛn fɛn na ɔ mun bɛ ka lajan ko bi ɔ Arabie Saudi ni Qatar ni Turquie fɛ yɔrɔ bi bi na frères musulmans ninnu a minnu bɛ wele ko la frères musulmans mhm. n'u tun ye fanga ta Égypte fo armée ye coup d'état k'u la Mohamed Morsi na awɔ awɔ awɔ awɔ donc yɔrɔ bi bi in na Turquie ni Qatar de bolo Turquie bolo b'u kɔrɔ kosɛbɛ mhm. bon maintenant mhm. ɔ i b'a ye u ye eh, à partir de 1914 ɔ anglais ni eh, Ibn Saudi ye accord de eh, défense dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ jumɛn ye ibn saud mun ye royaume saoudien yɛrɛ masa fɔlɔ fɔlɔ ye awɔ mun ye muso bi bi yirika ni dencɛ bi duuru ni kɔ ni denmuso bi saba ni kɔ mhm. fɛn a ka ɲɛnamaya kɔnɔ awɔ ɔ ni a denkɛ dɔ filɛ ye sisan wuraya la salman mhm. donc maintenant Mm -hmm. à partir de 1932 mm -hmm. ɔ anglɛw ye a dɛmɛ ka royaume saoudien créer mm -hmm. ka hedjaz jamana ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan mm -hmm. donc a ka o o kɛlɛ sen fɛ mm -hmm. ɔ bɔn olu ka kabila furadama saudi ninnu ka kabila furadama mm -hmm. ɔ ani mohamɛd abdulwahab ninnu ka kabila de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka mhm. se ka mara kɛ mhm. ɔ bɔn maintenant ale ka o o fanga ko nɔfɛ kɛlɛ la mhm. a y'a yɛrɛ miiri di mɔgɔ waa kɛmɛ duuru ni kɔ o de tora a la a y'o de faga saoudien ibnu sawudu awɔ ɔ o la royaume saoudien créélen yɔrɔ kɔla pétrole kunna kara e, yen fɔ

Eh, faransi mun ni a ye komi babila kɔnɔ ninnu de la ka assemblée y'a jira ko faransi tɛ se ka kɛlɛ sɛbɛlama gagner mhm. k'a tɛ se ka kɛlɛ sɛbɛlama mener ka tɛmɛ tile fila tile saba kan mhm. o faransi dɛ o de taara ja o fana fanga ka bon ni eh, arabu ka ala ye hmm? Dɔn ko o de ye o 1979 kaba tali min kɛra dajila faransi fɔsiso de ye a fɛ o b'a sɔrɔ arabi sɔrɔ de gariruyayali mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ o de tɔɔrɔ la dɔn o la o bakidisi kɔfɛ ɔ o kɛra bɛnkan ye min kɛra mri nisɔnjɛw cɛ hali sisan mri nisɔnjɛw kari la sɔ sadiri u ka cɛɲɔgɔnya sigifaraba ye mun ye o nana renouveler George Bush fɛ o kɛra Texas en 2005 ɔ donc o la ɔ i bɛna ye karamɔgɔ olu

ɔ donc o la reinhard gehlen tun chargélen don ka soviétiquew irisiw de affaiblir ɔ donc o la ale de fɔlɔla ka mɔgɔ ninnu tɔnɔbɔ u ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ta mɛ o kɛra frères musulmans ninnu ye o mun crééla egypte hassan al-banna fɛ 1928 la egypte donc u ye misiriba jɔ munich don munich allemagne kɔnɔ allemagne kɔnɔ ɔ k'o kɛ u ka centreba ye donc o kɔfɛ de bɔn ɔ anglɛw ni amerikɛnw nana ko in ta a mɛn ɔ ainsi de suite donc o la k'a fɔ ko arabie saoudite qatar ni turquie ninnu c'est-à-dire ko ninnu bɛ terrorisme kɔni financer bon peut être a bɛ se ka kɛ olu silamɛw walima olu ala ala mɔgɔ k'ale ye terroriste olu minnu ko k'u ko ala terroriste kɔ peut être olu de t'o kalama quoi o la karamɔgɔ ne ye jateminɛ kɛ n'an bɔra o tun ye dɔ fɔ kunkurunin n'an bɔra yen an bɛna ne papa terrorisme yɛrɛ kumaden ta a kɔrɔ de an ka kan na ko papali papali darɔkan papali b'a fɔ ma ko terrorisme verbal c'est-à-dire ka mɔgɔ papa n'i da ye

donc n'i y'a ta cogo o cogo o de kama n'a nana n'a ye an ka kan kɔnɔ dɔrɔn toujours an bɛna kumaden de ta a sun yɛrɛ la k'a fɔ dɔrɔn ko papali bon i mana ɲɛfɔli ɲɛfɔli k'a la a bɛɛ bɛ mun nɔfɛ o de ye dɔrɔn k'a ɲini k'i sago imposer mɔgɔ kan kumakan ni kɛwale la a bɛ f'o de ma ko papali o de ye terrorisme ye semer la terreur ɔ o la n'an dun ye jateminɛ kɛ jihadisme bɛ silamɛya kɔnɔ o ye jamana ta ye sisan bibulu ta la ala ye mun de fɔ a ye n'an donna bibulu kɔnɔ bibulu ala ale bɛ jumɛn de fɔ n'an donna tawurata kɔnɔ n'o ye ancien testament ye exode kɔnɔ E n'o ye fundili ye c'est-à-dire exode a bɛ ɲɛfɔli min kɛ o de ye c'est-à-dire ale ye masiba masiba min jigin firawuna n'a mirindi kan a bɛ waso n'o de yɔrɔ masiba tan ni fila ko masiba tan yɔrɔ firawuna ko an ye ɲɛfɔli k'o kan ɔ k'a fɔ o fɔra u bolo cogoya min na ti dɔwɛrɛ ye ziiri kɔ bon anw yɛrɛ ka faama ma deli ka wele ko firawuna o kuma kɔni t'a la ɔ nka olu ka o wiya labɛnnen firawuna u ye jumɛn fɔ ala b'a yɛrɛ waso de k'a ye kabako kabako tan de da o n'a mirindi kan o kabako dɔ kɛra mun ye ɔ ko ka ezipti e den denkɛ den fɔlɔ bɛɛ faga mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ ko hali égyptiens ka bagan olu ko baganw denw faga mais mun de kama sisan ɔ pour que ko k'a ka se yira bɔn a y'o de fɔ a b'o de fɔ yan k'ale y'a fɔ a b'o de fɔ tawurata kɔnɔ musa ye ɔ ko ale yɛrɛ de bɛna firawuna dusukun fiyɛ walasa a kana sɔn musa ka fɔta ma k'o la k'ale b'a ka se yira ɔ o se dɔ de kɛra i ɲɛ b'a la dɛ

ɔ ko ɔ ko i kana na mari wɛrɛ bato walima i kana na i bolo kɛ mari wɛrɛ la n'i mari tɛ o b'a yira k'a fɔ ala yɛrɛ an y'o de fɔ divinité de don a dilanna de mɔgɔw de b'a dilan ɔ ale yɛrɛ b'a lakodɔn k'a fɔ ko ala wɛrɛ bɛ mun na ale ti kelen danbaga ti fila ye o o ma deli ka kɛ i ti mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ ko danbaga dilannen de filɛ n bolo yan ɔ ko ale ko i ka ala ko ale ye ala keleyabagatɔ de ye ne ala ye ala keleyabagatɔ de ye ɔ ko mun bi faw ka e, tilenbaliya faw ka wale faw ka palanka faw ka jurumu ko mun b'o mɔne labɔ denw na walima mun b'o mɔne labɔ bɔnsɔn na ɔ fo ka se kari saba kari naani ma bɛɛ ka nin papali kan sugu ye ba ye c'est-à-dire ale b'a mɔnɛ bɔ a jugu a jugu denw na k'o mɔnɛ tɔ labɔ olu fana denw na k'o mɔnɛ tɔ labɔ olu fana denw na k'o mɔnɛ tɔ labɔ olu fana denw na k'a sɔrɔ
o bɛɛ sɔrɔla mun de fɛ ko miirina dɔ b'ale la hakilina dɔ b'ale la ni e ma don o da fɛ donc a bɛ nin de k'i la quoi ni terrorisiya yɛrɛ tɛ o

ni tuma nana u sɛma bɛ ko laniyako kan mais ni ko siri bɛ tiɲɛ ka bara kɔ an i b'a sɛgɛsɛgɛ ka yɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka jigi ka sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ mirinji bɛɛ n'a ka laada mirinji bɛɛ n'a ka namu ɔ arabu ni kerecɛnw de y'u ta nin ta ka sɔrɔ ka dunya minɛ n'o ye ka yaala ka bamuru ta ka i

Fanga tuma na a ɲɛ ye man di nka kolon kolon tuma a bɛ se ka baara kɛ a bɛ se ka baara kɛ ayiwa o la kuma y'an sɔrɔ yen kolokoto imhotep an karamɔgɔ filɛ nin ye ka nin kuma min fɔ nin ye tanuta manju ture siga foyi t'a la kuranɛ fɔda kɔnɔntɔnna n'o ye tawuba ye yɛrɛlasegin fɔda o aya mugan ani seegin ka taa mugan ni kɔnɔntɔn na mun de fɔlen don yen o de ye ko ni mɔgɔ minnu ma da ala la ka da kira la ka ala ye fɛn minnu latɔn k'o latɔn ɔ ka da don laban na ɔ ko olu wajibiyalen de don n'u ma sɔn n'u ma sɔn sisan donc u bɛ kumakalifɛn de sara u ma sɔn ka don diinɛ na u bɛ kumakanifɛn sara silamɛya ye sisan ma sɔn ka don i ka diinɛ na mm. mun de la e b'a jagoya ne kan mm. ko ne ka nisɔngɔ sara e ye mun na i ko ko jagoya tɛ mm. o tuma kelen na a b'a yɛrɛ waso mm-hmm. ko a ye so joli joli de silasa o de kama émission nata mm-hmm. samedi nata f'an ka nin walada i bolo la tuguni mm-hmm. k'a kɔnɔ kuma dun halisa n'o ye k'a wala eh, eh, walawala halisa c'est à dire kuranɛ lafari lafari mun ni silasa kuma génocide kuma b'o kɔnɔ mhm. terreur kuma b'o kɔnɔ awɔ o o o o a ye génocide kuma yɛrɛ mhm. a ye génocide kuma min fɔ k'ale y'o kɛ ale y'o kɛ mhm. eh, o bɛ bɛn ne yɛrɛ ye min jateminɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ bɛn mugan de ma a ye du eh, silasali min kɛ ɔ an dun b'a dɔn siga foyi t'a la ale divinité a yɛrɛ ma deli ka foyi kɛ fo a ye kuma min kɛra a tɔgɔ la mɔgɔ dɔw de b'o bolo yan ah, parce que mun na kumaw fɛn o fɛn n'i y'a fɔ ka ɲɛsin ala in ma ala in t'i répondre minnu ka balo ani minnu ka miirina ye o miirina in ye olu de bɛ wuli k'u kɔgɔ da i la donc ce qui fait ala in ma fosi kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen a tɔgɔ la dɛ olu de bɛ ko in bɛɛ kɛ wa mɔgɔw de bɛ a bolo a bolomaya fana sabu k'a garanti mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka kolokoto imhotep mun na ka nisɔngɔ sara e ala in e mako jumɛn b'i jɛ nisɔngɔ la i tɛna a dɔn k'a fɔ nin ye dɔw de ka colonisation miirina talen k'o sɛbɛn mhm. ka ka n'a fɔ e ye k'e danbaga de ye nin e danbaga bɛ e da ka tila ka u ka projet ka tila ka nisɔngɔ ɲini e fɛ ko parce que k'e ma sɔn ale ka hakilina ma mhm. o mun ye et puis fana i sɔnni ni banni bɛɛ i sɔnni a la kolokoto o jaabi tɛ taa kɛ foyi ye an bɛ sira di an karamɔgɔ bala jara ma mhm. ɔ k'a ka a da don baro la awɔ Mhm, i sɔnni ni banni mhm. o jaabi ni o fɛn bɛɛ bɛ taa kɛ ni jumɛn ye mhm. k'ale bɛ n'i sara alijinɛ na sari i b'i badenw faga ko alijinɛ o alijinɛ mun b'o kɔnɔ ko musow ko yiridenw ko gulɔ ko nɔnɔ kɛnɛ ko di ko jisuma mais mun de kɛra e b'o sɔrɔ yan ka sɔrɔ i ma mɔgɔ si faga.
an golofin yɛrɛ kɔni golofin yan n'i y'o fɔ golofin ye an b'a dɔn ko ca na i jagoya de don so bɛ ɲɔgɔnlɔnbɔ la n'i ka di n'i ka gulɔ n'i ka fɛnw dilan e mais fo jagoya mɔgɔw k'o don o mɔgɔw ka to mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ o ye ka di ni k'a sɔrɔ an y'an ka gulɔ dilan yan nin nɔ mɔgɔ joli fagara gulɔ tɔgɔ la yan nɔ hmm. mais ale ka nin miirina in sababu la dugu joli cira a bɛɛ bɛ kɛ gulɔ de nɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ gulɔ de nɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ eh, ko muso ah, eh, eh, ah. dɔ dilannen don ko ko hmm. k'olu bila datugulan kɔnɔ hmm. k'olu bila datugulan wolonwula kɔnɔ ala ala in ka ko ye kabako ye koyi kabako don koyi a b'a fɔ kuranɛ fan dɔw yɛrɛ fɛ ko n'a fɔra ko muso muso sin jɔlenw de bɛ yen e yɛrɛ ka yɔrɔ a gɛlɛyara dɔɔni sa dɛ a karamɔgɔba dɔ ko n'a fɔra ko injure au seigneur awɔ ko n'a fɔra ko an bɛ tɛmɛ jikɔrɔni k'an bɛ gulɔw y'an ɲɛ na k'ala an tɛ se ka ala tɛ se ka dɔn olu la ko olu o man d'olu ye mais k'a sɔrɔ i b'a ka kɛlɛ ni dimi bɛɛ kɛ gulɔ dɔ de nɔfɛ gulɔ wɛrɛ de nɔfɛ donc jikɔrɔninkaw ka gulɔ o bɛ di n'i t'a min tɛmɛ kɛ k'a sɔrɔ e sira sira b'an karamɔgɔ bala jara bolo a ka don k'a ka fɛlɛlɛ kɛ awɔ karamɔgɔ kabako de don komi parce que arabuw y'u sigi k'o miiri de ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ u ti fɛn mun sɔrɔ walima fɛn mun ko ja b'u la fɛn mun ko b'u ye awɔ ɔ ko o sɛbɛn ko aw ka aw bɛ fagali kɛ wa aw bɛ faga o de nɔfɛ fana i b'a fɔ kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na. i n'a fɔ kuranɛ suran eh, bi naani ani wolonwula. Mhm. Eh, ayiwa an b'an karamɔgɔ bala jara lamɛn yan. Mhm. Ah. ayiwa karamɔgɔ. aa ah, trip.
Ah, aw ni jɔ. awa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ.

ɛɛ suran tan ni wolonwula kɔnɔ ɔ haya tan ni wɔɔrɔ la ɔ ala yɛrɛ b'a fɔ ko ɛɛ n'ale b'a fɛ ka dugu min silasa ɔ k'a b'o setigiw bila mɛndiya la ka sɔrɔ k'i kɔngɔ ma k'o kɔnɔ ɔ y'a dɔn o b'a jira k'a fɔ ala yɛrɛ ye ɛɛ terorisi de ye ɔ bon ni mɔgɔ min ko ko ale bɛ ka ala kɔkɔrɔma don ɔ ko ala ka hayaw k'e tɛ siran olu fɔli la ko f'e k'olu fɔ. ɔ ne tila ka kɛ tɛ terorisi ye i b'a ye k'a fɔ ko kabako kuma bɛ quoi ɔ mais degun yɛrɛ ye min ye min ye an yɛrɛ ka mɛrɛndi ye awɔ ɔ mɛrɛndi de tɛ a ka dɔfɔ dɔn siga kɔni t'o la o ɔ dɔfɔ dɔnbaliya ɔ o de ye an b'o degun kɔnɔ y'a dɔn ni senegalɛw ka karamɔgɔba senegalɛ dɔ lajɛ cheikh tidiane ndiaye ale ka kafa dɔ bɛ yen ko génocide voilé awɔ silasa dogolen y'a dɔn n'i y'o lajɛ ale ko diinɛ ninnu nana yan dɔ ka na arabu minnu nana yan ka na n'u ka diinɛ ye ɔ ka na kɛ mɔgɔw tali ye ka t'u feere ka farafinw cɛ ka t'u kɛ jɔn ye u bɛ dɔw kɔ bɔ u bɛ taa n'an balimamuso minnu ye u bɛ taa olu sara da u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ y'a dɔn n'i y'o ta k'a lajɛ tubabu tubabuw nana an ka mɔgɔw cɛ ka taali min kɛ i b'a ye k'a fɔ ko an ka mɔgɔ tɔw bɛ tubabu la

Eh, a kɛra sera mirabutunaw ma mhm. yɔrɔ sisan eh, u kɛlen bɛ ka jɛkuluba dɔ sigi moritani ka o mhm. tɔgɔ da ko mirabutuna mhm. hakilina min bɛ u la u ye wagadugu minɛ cogo min a dabɔkun de ye ka afrique de eh, l'ouest bɛɛ minɛ kelen ta awɔ ni mɔgɔ min fɛ ka intervenir i bɛ se ka weleli kɛ 71 27 47 29 awɔ 71 27 47 29 ayiwa an b'an karamɔgɔ lamɛn yan karamɔgɔ mɛnikaw de karamɔgɔba i fɔlen don

Bon n'i taara misiri kɔnɔ, unhun, ɛɛ i ka samara kura, unhun, n'i taara n'a ye yɔrɔ min ko siran bɛ k'ala ɲɛ, unhun, ɔ o de samara bɛ sonya yen de ka tɛmɛ fan bɛɛ kan, unhun, bon i man'o ye ka tila k'a ye k'a fɔ ko Silamɛya yɛrɛ ɲinini don minnu ma kosɛbɛ, unhun, balimaya olu de ka balimaya fara ka teli ka ɲugu balimaya la k'u y'a haramuya ko kafiri don. Ɔ n ko u bɛ kuranɛ suran kɔnɔntɔnnan aya mugan ni saba de la suratu tawuba k'i kana i fa n'i ba ni i balimaw ni min ma sɔn ka kɛ silamɛ k'i kan'o ninya jɔ o ma bon i ma ninya jɔ mɔgɔ min ma i bɛ hinɛ o la cogo di a ye se ka hinɛ a la bon ni o bɔra i b'a ye k'a fɔ k'an na kodɔnna minnu tɛmɛna anw fɛ yen n'u ye kuranɛ yɛrɛ durusi ɔ olu dɔw de y'a sɔrɔ u ka gafe kɔnɔ ko farafin yɛrɛ de ye danfɛn ye ko u ni jɔnya kɛra nin ye

ayiwa karamɔgɔ ayiwa
an karamɔgɔ alo an tulo b'i la o alo an tulo b'i la ni kɔmasegin t'i bolo i bɛ tɛmɛ n'i ka kuma ye
ayiwa karamɔgɔ an b'i lamɛn alo
anba an wula

Wala ko ko karamɔgɔ ye yɔrɔba di jɔn ma ne kɔnɔna la
bon an ka kuma bɛ terrorismeya de kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka ɲininkali kɛ ka bɛn o ma awɔ
ayiwa an b'an karamɔgɔ segu jalo lamɛn an karamɔgɔ di jalo alo an karamɔgɔ ɲumanlandi ayiwa n tulo bɛ ayiwa foli diyara an ye u ye an hakili dayɛlɛ parce que n'i ye a jateminɛ

ayiwa baasi foyi t'a la ayiwa an b'an karamɔgɔ ɲumanladi fo ayiwa an karamɔgɔ misɛn tɔ ye fila ye folikan bɛ yen o la karamɔgɔ an b'o de fɔ tuma bɛɛ k'a fɔ ko an mɔgɔ ɲinina tɛ ko an yɛrɛ ɲinina de don golofin ta ye yɛrɛ ɲini de ye bi bawo an de bɛ bɛɛ kɔ o bolo ma baden minnu y'a ye de k'a fɔ ko an kan b'olu de ma ɔ siga t'a la o k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛsigi baara de don ɔ ko dabilacogo kɔni t'a la ayiwa ɔ k'an ka wa ma
ko yamandɔgɔ hɔtɛ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo eh, kuma minnu fɔra nin kuma in bɛɛ la i b'a ye kuma in bɛɛ ɲɛsinnen don ala de ma a n'a ka kuma ma ɔ ni silamɛw minnu ni kerecɛn min dalen don a la ko ala in bɛ se ka manifeste a yɛrɛ ye k'o k'i sen bɔ a kɛlɛ la u k'a to ala ma o la ka an bɛn tuma wɛrɛ